tunkarankɛ ŋaniya ka ɲi a ye wari fɔlɔ min ta nin bɛ kɛ waati min na nin y'a sɔrɔ lɛtiri de bɛ na ka caya telefɔni kelen de bɛ dugu bɛɛ kɔnɔ a o waati a ye telefɔni ci ko ka taa ale kɔrɔkɛ wele sara di sara bɛ fasi o don tanba sigilen don ciden nana ko tanba ko telefɔni bɛ a bolila ka taa biro la ka telefɔni tunkarankɛ k'a ma ko tanba ko ɲuman sera ka baara sɔrɔ ee tanba ko alihamudulilayi a ko kabi i taara walahi n bɛ ka fɛn bɛɛ k'i muso n'i den u ka safinɛ sɔngɔ u ka dumuni alihamudulila i muso bonyanen e ani den kɛni n'i ye b'i yɛrɛ dabali b'i ban i hakili latigɛ han i k'i ka baara kɛ a ko n kɔrɔ n sarala wari filɛ a ye waa kɛmɛ de bila ka na kɔrɔkɛ ka bɛ ala k'a d'a ma waa bi naani a jatigɛra a ko n ye nin wari d'i ma i balo san i ka dɔ di muso ma a ka finiw san ani den kɔrɔkɛ ye wari minɛ a yɛlɛla a ko tunkarankɛ n bɛna kangari kelen da i ye kan'a to maa si k'a dɔn k'i bɛ ka wari ci n ma diɲɛ kɔnɔ ka d'a kan ɲɛngo bɛ dugu la han e b'a dɔn e de ka di ne ye hali ni ne sara e de bɛ ne b'a fɛ ka fɛɛrɛ dɔ kɛ nin wari yanni an k'a dun n bɛ to ka misi san ka mara n bɛ so jɔ i ye maa tɛ bɔ a kalama ka d'a kan ni n m'o kɛ ɲɛngow b'a tiɲɛ e b'a dɔn juguya bɛ an bɛɛ lajɛlen i muso kana jɔrɔ la n bɛ ka diɲɛ fɛn bɛɛ k'a ye aa tunkarankɛ nisɔndiyara ɛ a ko n kɔrɔ ne t'e sara sɔrɔ dɛ n kɔrɔ nin diyara n ye walayi baba ko ko n'ale tɛ yen ko e de bɛ yen bi de ne dara a la ko n kɔrɔkɛ ɲuman de ye n kɔrɔ kana jɔrɔ foyi la ne kɔni bɛ baara kɛ ni sara dira n ma dɔrɔn n bɛna a d'i ma n kɔrɔ a kɔrɔkɛ yɛlɛla a kɔrɔkɛ jugu yɛlɛla ee a ko n ye nafolo sɔrɔ ne tanba kɛra fɛn ye ani waa kɛmɛ a taara misi dɔw san k'o bila k'o kalifa fulakɛ dɔ a ye wari tɔ to a kun a nana a sɔrɔ alama sigilen don ani den bɛ kasi la hali safinɛ t'u bolo n'o ye tunkarankɛ muso ye tunkarankɛ muso o k'a ma a ko n burankɛ a ko den bɛ kasi la de den bɛ kasi a ko mun de kɛra a ko hali safunɛ t'a bolo i tɛ ɲa n ma burankɛ he a ko bɔ ne da la dɛ kabi i cɛ taara a ma dɛrɛmɛ kelen bila ka na di ne ma i tulo bɛ n na i ka daga tɛ ne da la dɛ i y'a faamu wa kana wariko kuma fɔ n ye i ka manamana ko nege tɛ n na o tuma ne de y'i ka safunɛ san aw ka balima jugu la a ye min fɔ dɔgɔkɛ ye sisan a nana ala y'a lajarabi dɔgɔkɛ muso filɛ ka min fɔ a ye sisan ɛ aw ka balima jugu e bɛ ka dɔgɔnin ka wari i bɛ k'a muso tɔɲɔ i bɛ k'a denw tɔɲɔ e ala tɛ sunɔgɔ ma o don tile ma dɔgɔnin muso alama sɛgɛnna kalo filanan kɛra min sara sera miliyɔn na a y'o ci kɔrɔkɛ ma kɔrɔkɛ ye a laminɛ ka maa dɔw ɲini k'i terikɛw ye k'olu ye faama ye ka papiyew dilan ka na a m'a fɔ maa si ye k'a dɔgɔnin delila ka dɛrɛmɛ kelen d'a ma dɔgɔnin ni dɔgɔnin k'a ma telefɔni na ɛ i jija i ka maaw pase n ma k'u kana ko ayi kana kuma maa si fɛ n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ hadamaden kɛ i b'a bala la ne bɛ ka min kɛ e t'a kalama a to ne ma dɔrɔn hali i muso i kana jɔrɔ walayi muso bonyanenba don jaa kɔrɔkɛ jugu a bɛ ka bɔnɛ sugu bɛɛ sigi dɔgɔnin muso dɔgɔnin bɛ ka wari min bila ka bɔ tubabu jamana kan ka na d'ale ma a n'a muso de bɛ kiri la a bɛ fini dakabanaw tigɛ a muso o bɛ dumuni dɔgɔnin muso mɔrɔmɔrɔlen sigilen don a n'a den muso min sigilen bɛ ko alama o cɛ de ka nafolo bɛ kɔrɔkɛ a b'i ka

i k'a fɔ alama ye k'a ka na telefɔni na bi ko n bɛ fɛ ka kuma ko n y'a mɛn n'a nana ni tunkaranke k'a ma ko alama da a b'a fɔ ayi sa alama ko ko ayi ko foyi t'ale la k'i k'i lafiɲɛ dɔrɔn ne yɛrɛ b'a bɛɛ ɲɛnabɔ a ma sɔn diɲɛ kɔnɔ tunkaranke n'a muso alama ka kuma kɔrɔkɛ jugu de bɛ ka nin dɔgɔnin ka wari cayara kɔrɔkɛ ye du kelen jɔ dɔgɔnin ka wari la don dɔ kɔrɔkɛ y'i sigilen to a ye badenw bɛɛ wele a ko bɛɛ ka na u ba kun bɛ yen a ko magani a ko naamu a k'i b'a kalama a kabi tunkaranke taara jamana kɔnɔ a ka dɛrɛmɛ kelen ma deli ka na du kɔnɔ yan ne de sɛgɛnnen don ala ye ne kunnadiya ne ni commerçant de jɛra u ye nafolo dɔ di ne ma k'an ka baara kɛ n ye misi dɔw san n bɛ ka hɛrɛ kɛ i ɲɛ b'a la ne tɛ dangaden ye han tunkaranke ta ɲɔgɔn ka kɛnɛ bɔ anw y'ale bila ka taa d'ale ta fɛ aa magani kasi alama kasi alama den fasalen hali safunɛ sɔngɔ kɔrɔkɛ ta a bɛ ka dɔgɔnin fitiriwaleya ni dɔgɔnin ka maa min ko k'a bɛ kuma a ko kana kuma dɛ tuma dɔ la a bɛ alama kunnada dumuni na dumuni min b'i bolo ta ne halala don i cɛ bɔlen tile a ka dɛrɛmɛ ka haramu bɛɛ kɔnɔ ka sɔrɔ dɔgɔnin de bɛ ka wari la a ko dɔgɔnin ma telefɔni na don dɔ a k'i kɔlɔsi bɛɛ la bɛɛ donnen b'i juguya rɔ kana maa wele dɛ n y'i ka wari mara i ka misiw cayara a ye so dɔ foto ta k'o ci a ma ko wa nin y'i ka so aa kibaruya nin n'a ye wari min fɔ tunkaranke bɛ tunkaranke ma dɛrɛmɛ kelen bɔ kɔrɔkɛ jugu ta nana laban mun ma a nan'i sigi ka alama lajɛ alama tigɛ cogo ka ɲi aa fagobaatɔya nana kɔrɔkɛ in a nana jarabi a dɔgɔnin muso la k'o to tagama la alama don dɔ a bɛ dalen kɔrɔkɛ nana da kɔnkɔn a ko jɔni a ko ne tanba don alama ye da yɛlɛ a ko n burankɛ kori baasi tɛ a ko da yɛlɛ bani a donna k'i sigi alama k'a ma a ko n burankɛ a ko mun de kɛra e a ko min kɛra e t'o dɔn e bɛ cogo min na tan i kelen i cɛ mago t'i la a tagalen tile hali dɛrɛmɛ a t'a di e donni bɛɛ bɛ ne de kun o tuma ne bɛ balo fu la wa ne b'i den balo fu la wa ne de bɛ fɛn bɛɛ kan k'a kɛ yan e cɛ taalen a salen a balolen maa yɛrɛ t'a dɔn ne kɔni bɛ min f'i ye ne b'a fɛ i ni ne ka kanu n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye alama y'i bolo don a fɛ a ɲɛji sira fila jiginna e a ko n burankɛ n b'i deli ala ni kira kama ɲɛ min m'i dontɔ ye kana sɔn o k'i bɔtɔ ye e ne mansa de ye e ala n burankɛ kana nin kuma ɲɔgɔn fɔ n ye i dɔgɔnin muso de ye n ye duwawu k'i dɔgɔnin ye ala k'a to a ka hɛrɛ sɔrɔ a k'a bila ka na a k'o ye mun duwawu nɔgɔlen ye a fadenw tɛ ka bilaw jɔ faso la han a tagalen tile e y'a ye a y'e wele n'i cɛ mago b'i la s'a ma sɔrɔ a y'e wele i salen n'i balolen bɛɛ ka kan a ye ne kɔni b'i nɔfɛ i ni ne bɛ se ka kanu in kɛ du kɔnɔ maa tɛ bɔ a kalama walahi ne tanba n bɛ fɛn bɛɛ k'i ye i yɛrɛ ɲɛ b'a la bi fɛn bɛɛ bɛ ne e alama i kasira nka a ko a barika a ko kɔrɔkɛ ma fɛn min ye e kanuɲɔgɔnya ye n ye saya ta ka tɛmɛ o kan n'i bɛ ne faa ne faa walahi ne t'i kanu ne buran de ye e n buran de ye sabali dɔɔnin kana nin k'i dɔgɔnin na e tunkaranke kɛra e fɛ tunkaranke ye ko bɛɛ k'e ta la kɔrɔkɛ dimina a kan o waati hali a tun bɛ ko fitinin min kɛ du kɔnɔ a y'a bɛɛ tigɛ o don tilema ni alama ye ko ni fitinin kɛ n'a m'a fɔ sunguruba don a b'a lakari jama la a b'a lamaloya jaa a y'a ta kanuko kuma fɔ a ye muso ma sɔn o ma a donn'o juguya la du kɔnɔ jarabi nana bonya kɔrɔkɛ ma a b'i sigi ka dɔgɔnin muso lajɛ kɔrɔkɛ ko ko sisan ko kelen de don ne ye n kun b'o fɔ n dɔgɔnin muso ye n'a ma sɔn a bɛna ne tɔgɔ tiɲɛ sisan nin ko bantɔ bi n'a ma sɔn ne bolo a bɛ sa e mari masa kɔrɔkɛ in tun bɛ donsoya kɛ tanba a ye marifa ta ka don ka na dɔgɔnin muso dalen sɔrɔ o y'a sɔrɔ funteniba b'a la maaw b'u ka da yɛlɛ ka jigin don a y'a sɔrɔ alama dalen don a n'a den kɔrɔkɛ jugu nin nana ka na marifa jɔ alama den na n'o y'a yɛrɛ den ye n'o tɔgɔ dalen don u fa la magan kɔrɔ la den fitinin san saba alama fɔra ka wuli a ko mun kɛra kɔrɔkɛ tanba a ye marifa jɔ denyɛrɛni den tulo la san saba a ko nin kana nin miiri ko nin ye ne dɔgɔnin den ye n ye n kali ala la alama n'i m'i da sisan ne k'i kanu ni n ma den in faga n ka bula don fadenw ka wo ci aa alama siranna fɔ a bɛ yɛrɛyɛrɛ den nin ka di alama ye a ka di a ni kun ye ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ee a ko wa n'i kulera n ye n kali n bɛ mugu ci i la ka den faga n bɛ n yɛrɛ faga alama y'a dɔn bɔyɔrɔ t'ale la alama siranna alama ko n kɔrɔkɛ ala n'a kira ye ala i ka ne to e i k'i dɔgɔnin den to a ko ne mansa de ye a ko mun i fa ye ɲɛ o i ba ye ɲɛ mun bɛ sensen ɲɛ ma ni dako juguya tɛ i ka di ne ye ne ko n bɛ fɛn bɛɛ d'i ma o tuma o ni e ni ne kɛra ɲɔgɔn fɛ o bɛ sɛbɛn e ten kan wa ɛ kɔrɔkɛ jugu ni balima jugu a bɛ ka nin k'a wolo dɔgɔnin den muso la dɔgɔnin min bɛ ka nafolo ɲini ka d'a ma ɛ ala k'an kisi balima jugu ma o don tilema kɔrɔkɛ ni dɔgɔ muso siran kojugu alama a y'i da kɔrɔkɛ kɔrɔ a bɛ ka yɛrɛyɛrɛ marifa man di marifa jɔlen muso wolodennin fitinin na limaniya taara alama la alama ɲɛ b'a den satɔ la ko mugu bɛna ci a la alama y'i da kɔrɔkɛ ye alama kanuni daminɛ ani n'a bɛ taa alama ka so dugutila fɛ ani marifa bɛ taa alama wulila ka taa se a buramuso ma don na a bɛ kasi a bɛ ka fasa a bɛ ka hami hali a tɛ se ka dumuni kɛ n'a ko k'a bɛ kuma in fɔ n'a y'i miiri ɛ eh, a ko ni ne ye nin fɔ ne kɔrɔkɛ ne cɛ a n'a kɔrɔkɛ ka badenya bɛ tiɲɛ ni ne ye nin fɔ aa makadi a n'a denkɛ ka baaya bɛ tiɲɛ ni ne ye nin fɔ maaw bɛna fɔ ko ne ye nafigi muso ye o de ye maaw ka du ci e ala ne sutura a tɛ se ka kuma in fɔ a somɔgɔw y'a ɲininka ko alama o tuma mun b'i la a ko foyi tɛ n na siɲɛ saba a bɛ taa faso la n'a ko k'a b'a fɔ a b'i miiri n'i ye nin fɔ balawu ni sitanɛ min bɛ wuli a da bɛ tugu a ye kuma in dɔn a ko ala min ye nin ko da a ko cogo bɛ ala bolo e ne alama y'a di ala ma kɔrɔkɛ nin bɛ k'a dɔgɔnin ta ala nan'a kɛ fo dɔgɔmuso ye kɔnɔ ta ee o kɔnɔma dɔgɔnin bɛ fɔɔnɔ la dɔgɔnin muso bɛ fɔɔnɔ la alama musokɔrɔba aa o dabali banna kɔrɔkɛ yɛrɛ nana jateminɛ dugutila fɛ a nana don alama kan a ko alama alama forila k'i sigi a k'e bɛ ka fɔɔnɔ a ko kɔni kɔnɔma tɛ a ko n kɔnɔma don a ko jɔn ta o den ye e a k'e bɛ se k'o ɲininkali kɛ e bɛ fɛn min kɛ ne la e b'o dɔn cogo se tɛ n ye ee a ko ne a k'o tɛ ne ye a ko n bɛna kuma kelen f'i ye baarakɛden dɔ b'an ka du kɔnɔ yan a ko kami n ye n kali ala la a ye muru bɔ ka marifa bɔ ka marifakisɛ yira a ko walahi baarakɛden in bɛ wuli fajiri don o don a bɛ seli a bɛ wotoro ta a bɛ taa lɔgɔ ɲini i b'a fɔ k'o de ye kɔnɔ da i la ee ala ma ko ne tɛ se k'o fɔ a ko bɔn n'i m'a fɔ ni m'i woloden faga ni m'i faga ka n yɛrɛ faga n bɛ bɛɛ faga du kɔnɔ ka sabu nin ye baarakɛden de ye an t'a dɔn an t'a bɔyɔrɔ dɔn n'o kɛra an b'a gɛn ka taa hali n'a ma na o ye doni bɔlen ye ne ko n'o tɛ n'i ko ne de ye kɔnɔ da i la ni m'i faga n ka bula don marifa filɛ n bolo kisɛ min filɛ n bolo n bɛ nin k'i den na n bɛ nin kɛ n yɛrɛ la n bɛ nin kɛ i yɛrɛ la